ị sị God forbid mba ọkụkọ onye a ọkụkọ onye ori a ọkụkọ onye ori a
mekwa ka ọ bụrụ na o si nri ka nrọ dị na ya elugo mọ dị mọ good afternoon na nọ nkụ ike n'elu

ọ dịkwa ka onye na-afụ bi ekwuru ya ife nya kwu
mba ọ bụrụ ka ọ na-agwa
isigbu onwe gị ka ebi kwu ọ bụrụ ka ọ na-agwa nkata ka ọ na-akpalị m ọ na-akpali nkata
peace hmm? hmm? ọ na-akpọ gị na-akpa kpọkị ya a da akpa ụdị nkata ebe a ị na-akpa ụdị nkata ị na-akpa eh? ị nụkwa na mgbụ a n'ọnụ gị ma a na-ọkpọ nke abụrụ nke iwe ụdị nkata ọ na-akpa nkata alụanị ka okenye achọkwa mmadụ o ị na-asị na obere nwa onye adị elu gị nri ebe a onye adị elu gị nri egwu abaa gị arụ ọ na-eli nri nwa ntọntọ awa ka o ji eli nri nwa akwụkwọ
nna ya tara na nke ọnkụ ya ebe a baba onye kwuru ya okwu n'ime okwu amakwa m ife ị na-ekwu anyị bịakwa ọfọ nnụnụ ndokwu ya na-ekwu bịa chọkwara mmadụ nri ka o lie onye onye onye a na-anakwa ahụ, onye a na-anakwa onye onye- onye nwere ike ịnọ ihe pụta ilo mgbe onye ahụ nọkwa ihe
biscuit na pure water dị ebe ọsọ na ya na-ele ele ee a na-awụ ya n'osimiri ajụkwana m ya ọzọ ka gị pụta jụọ o
Hey. Nancy. Ka m si ọkụ ebe na ka Elijah. Akwa mpe ejima o. Agwa m ya mụnye na o buru ọkụ mụnye ebe a. Ọ chọ ọ chọ ịgbanụ e, e, shop ọkụ. Ọ ma ụdị ego ọ ma ego ego na-ebi ebe a. Ọkụ gba shop a kịta m sị ya kwụọ ụgwọ ya ọ ya-akwụnye ụgwọ ya. Agwa m ya ọ mụnye.

before ọ gbagota of age ọ bụlụgo ọgaranya bụ na ife na-ekwu ngwa ka nna chika mmelụ gị ife ọma ebe a kịta bụ head office mmanụ nwe ebe a mmanụ nwe ego ego ị ma bụgo nwu ụdị ego na-abata n'ebe ma account nwe ya onye nọkịta nnọọ e nye gị 10 million naira ka ya gụnwe ya akụkọ ị na-akọ ụwa 10 million bata ebe ma gụnwe ya so ihe ihe ebidogo na ụmụ ya 5000

wee bidigide bidigide bidigide bidigide wee biduo onye ọ na-efu so m mepere gị branch ebe eni i je gbawa mbọ ka ibe gị before ị na-agbagote ị ga-aka gị nkụ na-arụ ị bụrụ ọgaranya m mepere gị shọpụ i rituo ya m egburu gị n'aka a lọkụọ gị up mmemekọ na mụ na mụ na ma gị bụ nwanne ụdị aka adọ ọkwa jee ma ego egwu egwu na ife na ọja so m mepere gị biznes ebe eni uche gị dị ya m mepere ya shọpụ ka o je gbawa mbọ ka ibe ya na before then before then ka m je m je m je fụ mmeji mpeji maka mmadụ ife na-amụrụ m ọkụ n'isi na- na- na shop- na- na- na shop isi na abụọ ka ebe ndị amụma Baal na na- na Elijah na- na- na-ama aka Ọ- ọ- ọ mụrụ m ebe ọkụ ọ- ọ- ọ- ọ mara ebe na dị ebe a

o nwere obi na vileji ọ ka bụrụ mma na ọ na kakwara nwa mmadụ mma na ọ na ka ọ bara onwe ya uru bịa egwu kịta ihe ikwu na bịa gwa egere ka nne ya o nwedị ọgwụ na shọp kịta Go and ask your grandfather.
Uh, this is second week of the month hmm? tata bụ oge e ji eme testimony tata bụ our project Sunday also after testimony na gịnị enye onyinye n'usoro n'usoro akwa ebere ekpe eze nya mbọsị a echebe fon n'ọfịs e nwere report e wetara m kee ebe Antonio ọ bịara ụka ọ bịara ụka anụ arụ m chọrọ ka m kwabe iko anụ arụ m chọrọ ka m zube ohi anụ arụ m chọrọ ka m gbube mmadụ anụ arụ m chọrọ ka m webe ife abụrọ nke m mana agaghị m eme ife anụ arụ m chọrọ chineke nyere m aka o agaghị m eme ihe anụ arụ m chọrọ chineke dobe m o

o nne m pụtanụ o kụbara aka o nwe ihe Chineke mere na Hallelujah!
Hallelujah!
Nne nna Chineke. ee a sị ka unu soro m kene chineke n'isi di m ebube Hmm.
m kọbara unu ihe chukwu mee n'isi di m a apụghị m ịkọcha ya akọcha ọ kwa n'ọrụ ka ka ị na-abịa wee mara di gị eziokwu
di m afụ unu na-afụ ọ na-emebukwa mkpọku mkpọku ka ọ na-emebu o wow mana sinsi m bịaba na ministri a chukwu wee rụba ọrụ ebe n'isi ya wee mebe ihe ịrịba ama n'isi di m a ọ dịghị emezikwa mkpọku

Praise the Lord.
Hallelujah. Praise the Lord.
Hallelujah.
Onye jisi ike. Oru a na eze.
Um, ịma m? Ihe amụrụ m. Ọ mụ bụ hazard na-enwere ego na ala okwu eji enwe ego. A man with a multiple wealth creation inspiration. Na mba na-eme elobe Igbo. Mana kịta, oh God. Ọ nwere egwu m drop nyaa. amara na egwu a ya-aga aga Oh, ebube ndike ebube ndike ebube ndike ụnụ amara egwu a egwu a. emetụkwana m aka n'ọmụmụ o emetụkwana m aka n'ọmụmụ o ịkpakwa m aka n'utu n'oge kenu emetụla m aka n'ọmụmụ Make una help me. There.

ọkụ wee gba flat anyị ọkụ wee na room ya gbadikọ room ya property niile gwara agwa na room ya ọ metụwa nke m aka ọkọbara nke m nwoye ebube dike ebube dike ọkụtabịa ọkụtabịa ọkụ gbara sọpati petapatapeta nke mụ adị safe ọ bụrụ pin apụrọ ọ bụrụ mmadụ kwụba aka ọtọ

buga na oche hmm? mara ife na-eme moto motiv dị okwu ya ọzọ eh? cheki godu m n'azụ ebe a n'ụka ka m mara ife na-eme taya na-eme mkpọtụ taya ị na-ego na moto ka ọ ka na inwe moto ị ga-agakwa iru ka m mara ebe ebe nwanne echi ọgwụ ya mma anyị ya ebe gaa ịrọta na ka mara ihe nwanne na-emenụ ọgwụ na anụ ebe a kwuru na enyo ọkwụrụ ụlọ wickedness yo